nin y'a boli ko siɲɛ kɛmɛ naani bi duuru ani kelen ye jamana denw kuma da ye nin ye burama gindo ka fɔ la mhm. a ko a bɛrɛ taa i k'a dɔn min ye jamanakuntigi ka daden ye a mɛn o mɛn gɛlɛyaba bɛ sɔrɔ ka y'a kɔfɛ mhm. sabula e de ye jamana marabaa ye i k'a dɔn ayiwa jamanaden bɛɛ lajɛlen b'i ka kutumu kɔnɔ gɛlɛya min n'a bɛ gouvernement mhm. ani sariyatigiw ni ɲɔgɔn cɛ kiri a da dennen don mun na de ɲininkali mun na a tɛ kuma ɲininkali parce que b'a ko a ko dɔ b'a ka fara gɛlɛya in kan don o don wa dingɛba de b'a ka tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ sabula ko in a bɛ ni ka kɛ n damata kɛlɛ ye mhm. n'o dun bɔra ko la kaba i k'a dɔn a kuruni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ kabako a ko jamana kiiritigɛlaw mhm. i k'a dɔn u murutilen don a bɛ kalo caman bɔ baarabila de bɛ sen na o bannen don dɔ farala gɛlɛya in kan sabula kɔsa in na premier ministre ye kumakan min fɔ mm. a n'a ye sariyabolo min da ni ala ma jankɛ i k'a dɔn ko in a bɛ sɔn ka kɛ mankanba ye ala m'an kisira a ko sabula mhm. kiritigɛlaw ko mm. premier ministre ye i k'a dɔn a ka bagabagali kuma a n'a ka awa kumakan gɛlɛn o t'olu bɔ u jɔyɔrɔ la sabula olu ye sariya dɔnbaaw ye eh. olu ye sariya baarakɛlaw ye u b'a la ka min kɛ a bɛ sariya kɔnɔ a dafalen don mhm. fasiribaa ko n'a dajara min na jeliw n'o sɛbɛkɔrɔ barama seba kun a ko min ye wulikajɔ ye dingɛba tigɛlen b'u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. kiritigɛlaw bɛ fɛn min nɔfɛ u y'a ɲɛfɔ mm. kuma in kun bɔra ka kɔrɔ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ mhm. hali n'a sɔrɔ dɔ kɛra i k'a dɔn kiritigɛlaw min ye gouvernement ye gouvernement ko ko dɔ kɛra kiritigɛlaw ko fɛn ma kɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye kuma gɛlɛnba de ye mhm. min donna na kɔsa in na n'o ye abɔsumɛlɛ bube mayiga ye Bube Mayiga kɔni ye wulikajɔ min boloda, ɔhɔ, a ye sariyatigiba dɔ ɲininka o y'a jira k'a fɔ a bɛ se, unhun, ɔ a bɛ se ka fɛn min ni fɛn minnu kɛ o fɔlen don, ɔhɔ, kiritigɛlaw k'u sɛbɛ kɔrɔ tɛ, i k'a dɔn u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini, kabako, sabula i k'a dɔn olu tɛ denmisɛn wɛrɛ ye, han, olu bɛ wulikajɔ min na o y'u ko nin ko in yɛrɛ kɛra sababu ye gundo dɔ tun bɛ yen o ka da kɛnɛ kan, ee sefa wari miliyari saba ni miliyɔn kɛmɛ duuru o min ɲɛmatununnen don ministère des finances la kiritigɛlaw de kɛra sababu ye k'a da kɛnɛ kan ɔ ni bɛnbaliya dugu jɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a dun ye jɛ kɛ ka kɔrɔ a bɛnna ko la ka kɔrɔ a ko caman bɛ o laban bɛ da kɛnɛ kan siga tɛ ministre min n'a bɛ baarabolo kunna madamu jara araki tala ale kun y'a fɔ hmm. min ye arajo mali ye ko min ye kiritigɛlaw ye gouvernement kun ye wulikajɔ dɔ boloda u ka gɛrɛbu banbali in na hmm. o tɛ dɔwɛrɛ ye hmm. min ye kiritigɛla dɔw ye wele bila bila olu ma u ka n'u ka baara daminɛ jakoya sabula ayiwa n'u ma baara daminɛ min b'a kɔfɛ i k'a dɔn o ye ɲangata ye a bɛ se ka kɛ wari yɛrɛ i k'a dɔn o tɛ d'u ma bilen fo ka taa fo i gɛnna ka bɔ baara la ɔ wele kun bilala maa minnu bɛɛ ma gouvernement fɛ a ko gouvernement mɔgɔw ko olu ye ɲininkali kɛ sariyatigiw la sariyatigiw ko a bɛ se ka kɛ o kɛcogo la ɔ min ye kiiritigɛlaw olu ko nkalon a tɛ kɛ ten abada lezi ɔ nka n'i kow ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ kɔni farala gɛlɛya kan kosɛbɛ maa min bɛ se ka nin ko in yɛrɛ ban ni k'a sigi ka fɔ kɛ o ye jamanakuntigi ye Fasiriba ko jamanatigi ka nin dade a kɛlen bɛ ka mɔgɔw sɛbɛkɔrɔ siran a bɛ siran kuma in ɲɛ de wa yalima gɛlɛya bɛ yɔrɔ jumɛn ye ɲininkali a ko donko don min ye Samu ye ka taa se Silima ma o don u bɛ yɔrɔ min na i k'a dɔn yɔrɔ ɲuman tɛ sabula kɛlɛ yɛrɛ yɛrɛ de dabɔlen don fɛ sabula taa an bɛ don sariyakisɛw la ni k'o sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛn sariyakisɛ minnu b'a jira k'a fɔ u ka hakilina an'u bara ka baara min kɛ a dafalen don i k'a dɔn sariya sɔsɔ tɛ o gouvernement kɔni y'a jira sa k'a fɔ wele min n'ale kɔni y'o da ka ɲɛsin maa damadɔ ma n'olu ma taa baara daminɛ i k'a dɔn u bɛ gɛn ka bɔ baara la walima sara yɛrɛ tɛ d'u ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le pays kɔnɔ faso Daba Tunkara ne bɛ tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le prétoire Ibrahima Gueye nin y'a ka sɛbɛn ye Gueye ko mun ni samaw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kungo kɔnɔ a bɛ digi jirimisɛnw ni sogomisɛnw na Gueye ko fɛn min ye magistratw ni gouvernement ka kɛlɛ aa fɛn min ye ko in ye dɔ farala gɛlɛya kan sabula kunun ko n'o bɛnna araba ma octobre kalo tile tan kuma min n'i da magara a la tubabukan na u ko min ma réquisition ka magistratw diyagoya u ka taa baara kɛ nin ko in kɔni y'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ Fasiriba ko u ka jɛkuluba fila min bɛ yen n'o ye Samu ani Silima ye olu kɔni ye wele de bila kiiritigɛla bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ u taara ɲɔgɔn ye cour d'appel soba kɔnɔ Fasiriba ko kɔrɔfɔ bolila fɛn min kan dɔwɛrɛ tɛ premier ministre Boubèye Maïga a ye sɛbɛn min da n'o ye décret ye k'a ɲini magistratw fɛ minnu bɛ baara la jamana sariya hukumu kɔnɔna na o tuma ne b'a jagoya f'u ka siri grève in na min bɛ se k'a to jamanadenw ka lafiya sabula tɔɲɔ kɛlen bɛ fan caman fɛ Fasiriba ko a ko ni premier ministre kun b'a dɔn a kun t'a kɛ sabula nin kuma min n'a fɔra kuma in kɔni ganna magistratw la n'o ye kiiritigɛlaw ye fo ka taa fɔ k'a to ten Fasiriba ko premier ministre ka laɲini u ye jaabi min d'o la i b'o dɔn de u k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ fo k'u k'a lamini i lahala aa tuma an garila ɲɔgɔn na ɛ bonya
Fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye premier ministre ye a kun ye sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min k'a laɲini fɛn min ye cour suprême président fɛ mhm. yala nin grève ba min n'a kɛlen filɛ kiiri tigilamaw fɛ mhm. yala sariya ko cogo d'a la e hakilina ye mun ye mhm. Fasiriba ko Nouhoum Tapily a ye hakilina di ale y'a jira k'a fɔ magistratw ka grève in sariya sɔsɔba de don sabula magistrat bɛ bila minɛn min kɔnɔ u y'o minɛn in sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ n'o y'u ka statut ye Fasiriba ko o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen Mm. Sumeyilu Bube Mayiga a ye sɛbɛnni kɛ mm-hmm. ni k'a kɛ décret ye minisiri min bɛ kiri kunna mm-hmm. o y'a tɛgɛnɔ bila mm-hmm. Sumeyilu Bube Mayiga yɛrɛ y'a tɛgɛnɔ bila baarako minisiri Madame Jara Raki Tala nin maa saba de y'a tɛgɛnɔ bila k'a kalan télévision na uh-huh. Fasiriba ko o mhm. dugusɛjɛ kɛra kununko ye mhm. Fasiriba ko magistraw ye ɲɔgɔn ye mhm. a kuma min bɔr'u da kuma in gɛlɛyara kosɛbɛ sabula u y'a jira k'a fɔ nin baara min kɛlen filɛ jamana faamaw fɛ nin kɔni ye sariya u ye aritikili caman fɔ an ka jamana sariya sunba Fasiriba ko o aritikili min bɛ yen n'o ye mugan ni duurunan ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen aritikili bi segin ni kelen u da magar'o la u y'a fɔ k'a fɔ fɛn min ye jamana ye minnu bɛ jamana baara kɛ kiiritigɛlaw ni depitew nin bɛɛ lajɛlen n'a ta fan si tɛ se ka si jagoya Fasiriba k'u y'o sariyakisɛw bɔ k'o bin o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen diɲɛ seleke naani tɔnba n'o ye OIT ye o ka sariyakisɛ minnu bɛ grève ko la ani fɛn caman na u da magar'o la k'a jira k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen sɔsɔra n'a ma ɲa k'a fɔ o sɔsɔra o tuma olu bi laɲini min kɛ ko damadɔ don maa min bɛ yen n'o bi jamana premier ministreya la Sumeyilu Bube Mayiga a ka démissionner
a tɔ kɛra faama kuma ye ko IBK k'o gɛn a gɛnnen dama tɛ koyi a ka wele bɔgɔ jeninen kan u ko min ma haute trahison ne bɔɛ aa aa o ti ATT ta in ɲɔgɔnna ye de Korokaraw bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn Fasiriba ko a ko Sumeyilu Bube Mayiga ka bɔ a la minisiri min bɛ kiri kunna Cɛnan Kulubali u ko Cɛnan fɛnɛ a ka démissionner a ka gɛn ka bɔ gouvernement baara la a fɛnɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan sabula a ye sariya sɔsɔ Fasiriba ko dɛgɛ si bɔ karatɔ da sika to minisiri min bɛ baarakɛlaw ka ko kunna Madame Jara Raki Tala ale min kɛra kumajugu fɔbaa ye télévision na dɛ a tɛ nin ɲɔgɔnna kuma wɛrɛ fɔ magistraw ko a fɛnɛ ka baara bila o tuma a fɛnɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan Fasiriba ko Nuhun Tapili o y'u baarakɛɲɔgɔn ye u y'a jira k'a fɔ ko nin ka kan ka gɛn ka bɔ magistraya yɛrɛ de la koyi ko min ma tubabukan na k'a récuser o dɔrɔn tɛ a ko Nuhun Tapili a gɛnnen kɔfɛ a ye baara min kɛ a cɛ ka jugu mm. a ye sariya sɔsɔ mm. o tuma olu b'a laɲini SAM ni SYLIMA mm. Nuhun Tapili a fɛnɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan ni k'a ɲininka dalakan na mm-hmm. Fasiriba ko ko in kɔni sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara fo ka taa fɔ k'a to ten mm-hmm. Ibrahima Geyi ko mm-hmm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min y'an ka jamana sariyaw ye u jɛlen bɛ sabula sariya min bi magistraw jagoyali wala baarakɛla jagoya a ka taa baara kɛ o sariya in tara kabi san 1987 Fasiriba ko sariya in kɔnɔna na fɛn caman fɔlen bɛ nka magistraw kɔni y'a jira k'a fɔ sariya in ti bol'olu kan sabula fɛn min b'olu kunkanko kuma fɔ o ye statut autonome ye olu bɛ baara kɛ n'o de ye sariya o sariya n'a t'o kɔnɔ o tuma u t'o kola dɔn Fasiriba ko i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min min tora sa o de ye président de la république Ibrahim Bubakari Keyita magistraw ko ni IBK yɛrɛ tɛ sa u ni maa si tɛ kuma bilen baara banna
o ye ka kɔda ntɛnɛn na ye kuma t'o kɔfɛ ko maa si kana ci ma tun ni IBK tɛ sigi kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ Le Prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la yɔrɔsi sedu digi da ye ntɛnɛn ye siga tɛ nkalon don tarakitɛri nabaliya don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma L'Indépendant o don yɔrɔni sedu hali bi n'a ka bi nin ko in i k'a dɔn a ɲɛ kan ka fɔ k'a ɲɛ dɔn mun fɛ minisiri min n'a bɛ baara kunna Araki Tala a ko i k'a dɔn foroba cakɛda tɛ min kɛra majisaraw ye k'a daminɛ 2017 ka n'a bila bi la n'a kɛra maa wɛrɛ ye eh. a bɛrɛ taa n'i dun ye majisaraw ka kuma ta k'a lajɛ u ka wulikajɔ a kun ye min ye kabini juye kalo tile tan mhm. i k'a dɔn u bɛ fɛn dandi nɔfɛ k'u ni gouvernement bɛnn'o kan mhm. a galen ani min ye sɛbɛ ye mhm. o de ye majisara kelen o kelen i k'a dɔn u bɛ baara kɛ yɔrɔ min an'u ka baara kɛ yɔrɔ lakana ka sabati u nɔfɛ kosɛbɛ jamana fan tan naani bɛɛ lajɛlen garikɔ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa u yɛrɛ ka baara bolo ye bɛnkan ni hakilina kun ye min ye o ko min ma statut de la magistrature o don i k'a dɔn u ka lajɛ kokura cɛ hakilina wɛrɛ ka ta min ye sarako ye k'a dɔn kun ye ɲinifɛn wɛrɛ ɲini o kuma kun fɔra ka taa se min ye sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛw ye ani projet min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka hakɛ bɛɛ lajɛlen kan o tali an'o jiidili a ko n'o fana bɔra yen min ye wulikajɔ ye majisara ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ mhm. syndicat bolo fila min bɛ yen k'a dɔn bonya u ka taa k'u sɛgɛrɛ majisara k'u ye fɛn damadɔ min ɲini nin filɛ a ko grève in kɔni nana jiidi mm. sabula gouvernement ka tulo gɛlɛya majisaraw ka fɔ la o de y'u se nin danga in na a bɛrɛ taa olu ye sariya bato sabula mhm. u ko min ma préavis o de ye ka kangari da ni nin ma kɛ mm. an bɛ sɔn ka baara bila mhm. a k'u y'o kangari da kɛ i k'a dɔn dɛsɛ de y'a to u nana baara yɛrɛ bila pelengetew a ko baarabila in ni bi cɛ i k'a dɔn min ye hakilinaw ye gɛlɛya caman dara a kan a ko waati kɛra min kɔni ye février kalo tile kɔnɔntɔn san 2017 o don bɛnkan dɔ kun kɛra sabula olu kun ye min ɲini dɔ ka fara u ka sara kan kɛmɛ o kɛmɛ bi duuru ka fara a kan a ko nka gouvernement i k'a dɔn labanna de ye kɛmɛ o kɛmɛ ka dɔrɔmɛ tan ni o fara a kan a k'u kun ma bɛn o kan majisaraw u ye hakilina minnu fɔ gouvernement ye ani gouvernement kun ye layidu min ta sabula a donnama in kama sigikafɔ kɛr'u ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a ma labato ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ma labato o kuma min ye juye kalo tɛmɛnen ye olu kɔni ka babali u y'a kɛ sɛbɛko ye sɛbɛko in kɔni kɛlen ka n'a bila bi la dɔ bɛ fara gɛlɛya kan don o don fasiriba ko a ko min ye minisiri ye n'o ye Araki Tala ye Araki. Araki Tala ko a ko jɔn ko Ala maa bi fa jɛgɛ ani sogo la k'a sɔrɔ i m'a kolo ɲimi O ye tiɲɛ ye. k'a sababu kɛ mun ye gouvernement ye wulikajɔ caman kɛ ninnu ye Ɔhɔ. k'a sababu kɛ ayiwa min ye sarako ye Ɔhɔ. ka taa se warikow ma a ko n'i ye sɛbɛnfuraw yɛrɛ ta k'a lajɛ Lajɛ. wari min dira majisaraw ma a daminɛ ni bi cɛ Bi. min faral'u sara kan a bɛ se sɛfawari miliyari fila ani miliyɔn kɛmɛ duuru ma Eh! O de farala magistratw sara kan. A ko walima o tuma magistratw u bɛ mun de nɔfɛ u b'a fɛ k'olu sogo dun sa wa? Ɲininkali. A ko min ye nin ko in ye. Unhun. Wari kasabi an tɛna don da la. Ayi. Ɔ nka min kɔni ye wulikajɔ wulikajɔw ye. Unhun. N'o ye ɲɛmaaso ye a ko dɔ farala a bɛɛ kan. Han. Min ye prime ye. Ɔhɔ. Salaire de base. Base. Ka taa se magistrat yɛrɛ décret minnu dara. Ɔhɔ. Min bɛ se k'a to ayiwa kalo o kalo. Unhun. Prime ni indemnitéw min fɔra ni bɛnkan kɛra min ye caman farala a kan. Ɔhɔ. a ko dix pour cent min fɔra mhm. gouvernement y'o fara a kan sabula n'i ye saranijɛ yɛrɛ ta u ko min ma indemnité de salaire min ye dalasi waa mugan eh, waa mugan ani waa fila 2017 ka na se fo san min ye waa mugan ni duuru ye 2018 walima ma dɔ kɛ wa a ko nin damada damada b'a jira k'a fɔ min kɔni magistratw ye raki tala ka fɔ la i k'a dɔn ayiwa min kɔni hakili ye i k'a dɔn a dafalen dɛ ɔ n'a ma y'o kɔ o tuma wulikajɔw na boloda a k'o di kutumuw kɔnɔ a n'o jateminɛw na décret min n'i bɔra k'a kuma fɔ n'o taara premier ministre sumeyili bube mayiga fɛ réquisition réquisition tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye diyagoya bɛ kɛ dɔw kan ko olu ka taa baara de kɛ pati n'u ma taa baara kɛ ɲangata min b'u nɔfɛ i k'a dɔn o ka bon kosɛbɛ kaba jɔn ni jɔn de welelen bɛ dɔnni présidentw

ninnu de welelen bɛ diyagoya la premier ministre fɛ o tuma fanga jamana mɔgɔw b'a la a ye baara daminɛ hali n'a bɛ grève la grève in ka jɔ sisan a ye na baaraw daminɛ wa n'a ma baara daminɛ sariya kɔni bɛna boli a kan o sariya tɛ dɔwɛrɛ ko fɔ mm. o de ye i k'a dɔn i bɛ se ka gɛn ka bɔ baara yɛrɛ la eh! pelenketewu eh! an kɛ eh! fanga tɛ kuma maa ka kuma koyi lahala i bɛ gɛn ka bɔ baara la walima i ka sara yɛrɛ ka tigɛ a ko nin damada min fɔlen bɛ nin de kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya ye mm. aa a bɛ taa kogoninkurunin o ka fisa maa ni sigiɲɔgɔn cɛ eh, kumakunkurunin ye nin gɛlɛya in kɔni baamalen bɛ bi mhm. ni ala ka maa ɲuman ani maa hakili dumantigiw ma wuli mm. a ko i k'a dɔn ko in gɛlɛyara nin kun ye sɛbɛn ye mhm. an ye min salo ka bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tun kala fɛn tɛ tɛgɛ min na ni k'i b'o tuma min a laban bi kari karaw ne bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant mohamɛdi ayidara nin y'a ka sɛbɛn ye siribukɛ ko mohamɛdi ayidara ko sumayila sise ŋwarafilaw ka ɲɛmaa ani IBK a n'a nɔkanmaaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ tile tɛ koyi sabula premier ministre sumeyili bube mayiga ale yɛrɛ ye kuma min fɔ kuma in ye ko bɛɛ lajɛlen dugu jɛ yo maa caman bɛ yen minnu sigilen don jamana kɔnɔ k'a fɔ halisa IBK a y'a bolo maana bɔli min kɛ a dɔgɔkɛ nɔfɛ sumayila sise ko bolo maana bɔ in bɛ taa wolofɛ dɔ la fasiribaa ko IBK y'a bolo ladon koyi sabu président bolo bɔlen ti mɛn kɛnɛ ma sumayila sise ɛ ma min man jan kunamana

ale ye cɛ jan ye ale tun k'i bolo mana bɔ sumayila b'a minɛ bube kɔni di cɛ perezidan y'a bolo don fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sumeyilu bube mayiga a ye wuli ka jɔ ani taama dɔ kɛ taama in a taara tɔɲɔgɔnw de fɛ yen koyi sabu pati politigi minnu bɛ n'u farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ IBK dɛmɛ EPM olu ka lajɛ dɔ kɛra IBK yɛrɛ a ka QG de campagne na Soumayili Bube Mayiga, naamu, a taamana ka taa yen, unhun, a taatɔ a ma premier ministre ya dulɔki don koyi, unhun, dulɔki min tun b'a kan na o de ye parti politique min bɛ yen n'o ye ASMA ye, unhun, o ɲɛmaa nana. Ɔ. Fasiriba ko Ɔnhɔn. a yɛrɛ nan'i sigi ala na parti politique ɲɛmaa tɔw cɛla Unhun. nka waati min ni kɔrɔfɔ dir'a ma Unhun. aa Soumayili Bube Mayiga a ye kuma damadɔ fɔ Unhun. kuma damadɔ min kɔni ni parti ɲɛmaa t'o fɔ premier ministre de b'o fɔ Unhun. Fasiriba ko Unhun. kuma in kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen dugu jɛ minnu jigi b'a kan k'a fɔ IBK na sumayila sise wele ou bien a na taa a fɛ u na sigi ka fɔ kɛ wala u na jɛ fanga ma u hakili ka latigɛ sumayila sise ko foyi tɛ olu bolo politigi sira fɛ ani jamana marali sira fɛ ka kɛ sumayila sise a n'a nɔkanmaaw ye Fasiriba ko ni kuma in jɛlen bɛ a b'a jira k'a fɔ an ni sumayila tɛ jɛ foyi ma a mɔgɔ an yɛrɛ mɔgɔ fasiriba ko n'o donna ko la a sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara an bɛ don min na ko bi fasiriba ko sumayila sise ale kɔni bɛ wuli ka jɔ ani kɛlɛ min na a dɔnnen bɛ sabula kalafili kab'a kunfɔlɔ la sumayila sise kɔni ye jalaki camanba den de bin a nana kɛ gɛlɛya ye maa caman yɛrɛ bɛ yen walasa jamana ka basigi olu y'a laɲini mun de la IBK ni sumayila sise u tɛ sigi ka kuma wala premier ministre Sumayila Sise t'i sigi ka kuma unhun min bɛ se k'a to u ka jɛ ka jamana baara unhun sabula nin bɛɛ lajɛlen ye jamana den de ye ayiwa Fasiriba ko naam Sumayila Sise a ka nin laɲiniw unhun Sumeyili Bube a y'u jaabi un sabula a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ unhun kuma bɛɛ b'a la f'u ni Sumayila Sise ka sigi ka kuma unhun wala u ka jɛ ka fanga baara unhun Fasiriba ko naam a ko nin kɔrɔfɔ minnu n'olu bi fɔ un Sumeyili ko maa caman ye kuma caman fɔ a ye unhun nka ale kɔni tigɛlen bɛ min kan unhun o de ye k'a fɔ fɛn min ye baaraɲɔgɔnya kɔni ye unhun o tɛ se ka tɛmɛ u ni sumayila sise ni ɲɔgɔn cɛ fasiriba ko a ko fɛn min ye premier ministre ye sumeyilu bube mayiga a ko an bɛ don min ko bi an ka jamana demokarasi a bɛ hakɛ di bɛɛ lajɛlen ma ni maa min ko i bɛ taama i bɛ se ka taama bamakɔ fɔ gawo wala bamakɔ fɔ kidali jamana b'o yamaruya d'i ma nka k'a fɔ fɛn min ye kalafili kɛli ye k'i bɛ se ka kɛ sababu ye gɔri don a la sumeyilu bube mayiga ko o tɛ se ka kɛ a ko ale tigɛlen b'a kan k'a fɔ waati min ale bɛ baara daminɛ premier ministre ya la maa caman bɛ u ye kuma caman fɔ ale ye kuma caman mɛn sabula dɔw sago de tun ye kalafili a kana se ka kɛ walasa an ka jamana ka sigi dingɛ kɔnɔna na ale ye cɛsiri bɛɛ lajɛlen de kɛ kalafili ka kɛ o senfɛ maa caman bɛ u ye kuma caman fɔ k'a fɔ fɛn min ye kalafili ye hali n'a kɛra o tuma olu kɔni tɛna jɛn n'a jaabi ye ko min ma kɛ fɔlɔ n'i ko k'i tɛna jɛn n'o jaabi ye o jaabi bɔlen i ka laban tuguni k'a fɔ k'i ma jɛn n'a ye sumeyilu bubɛyi mayiga ko ale kun sigilen bɛ n'o ye sabula maa min bɛ yen n'i b'a dɔn k'a fɔ i bintɔ don kɔrɔlen o tuma siga foyi t'a la ko min bɛna kɛ i bɛ kɔn ka karida kɛ fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sumeyilu bubɛyi mayiga a ko ale tigɛlen bɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ mali a sariyasow mm. a n'a cakɛdaw k'a fɔ namara ma kɛ mm-hmm. maa man kan ka siga o la mm. nka maa minnu bɛ yen n'olu nana kɔlɔsili la mm. diɲɛseleke naani bunakun kan n'olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ namara ma kɛ hali n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ dɔw yera yɔrɔ dɔw la sabula biro dɔw ma dayɛlɛ o dayɛlɛ kuma biro dɔw lakanako kɛra gɛlɛya ye nka k'a fɔ ko namara de kɛra ka bɛɛ lajɛlen k'a salo ni ka maa dɔ gɛn jagoya la mm-hmm. a ko fɛn min ye diɲɛseleke naani kɔlɔsilikɛlaw ye o m'o kuma fɔ mm-hmm. a ko kuma in bi ale fa mm. wa fɛn min ye jamana baara olu bi tɛmɛ n'a ye ni maa minnu sigilen bɛ mm. k'a fɔ fɛn min ye IBK ye wala sumeyilu bubɛyi mayiga mm. u ni sumayila sise bɛna jɛ ka fanga baara a ko a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini mm-hmm. kunnafoni filɛ nin ye mm-hmm. an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ah. kelen ni yaalalikɛla n'a ko a ye ala ye maa t'a sɔsɔ naam bala cogo bɛ di Georges Seydou mm. ni fatɔ kɛra muru feerela ye oh. maa t'o sugubulo tɛrɛmɛ ka janya n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate o don min ye jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen n'u sɔnnen tɛ fanga ye mm-hmm. ka taa se tɔnbolo minnu bɛ yen ani awɔ cakɛdabolo minnu bɛ yen i k'a dɔn u farala ɲɔgɔn kan ni ka tɔnba sigi tɔn min n'u k'a ma FSD o don FSD nin ye tɔnkura ye tɔnkura min n'a bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ ka jateminɛ kɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ni k'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ sabula u y'a jira k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ min barika ka bon bi kosɛbɛ balo tɛ sɔrɔ nasɔngɔ tɛ sɔrɔ sara yɛrɛ jɔlen don politikimaaw i k'a dɔn olu bara ka baara min kɛ hakaja olu tɛna jɛn n'o ye fo k'a sɛgɛsɛgɛ u nɔfɛ. min ye nin tɔn in ye hmm. politikiw b'a la hmm. i k'a dɔn sendikaw b'a la association ka taa se ayiwa maa minnu n'u ka hakilinaw bɛ ɲɔgɔn na hmm. min ye diinɛ yɛrɛ ye o maa dɔw b'a la nin ye tɔn jɛrɛjɛkuluba ye min sigira sen kan aseyi kɔnɔ fasiriba ko sabula u sigalen don ni ka jateminɛba kɛ jamana yɛrɛ maracogo ani jamana taabolo min ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan min ye cɛbilen daramɛ ye mhm. a tun bɛ kɛnɛ kan mhm. a y'a jira k'a fɔ u ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ah. min ye jamana ye mhm. votew kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn cɛjuguya ah. ka taa se jamana yɛrɛ bɛ dabolo min na mm. i k'a dɔn n'a cɛ ka jugu kosɛbɛ u bɛna nin bɛɛ lajɛlen de kɛlɛ kɛ ni k'a sɛgɛsɛgɛli jateminɛ sabula u ye fɛn caman ye ah. u ye fɛn caman mɛn min ye sumɛlɛ daramɛ ye a fana kumana a ko
cɛbilen daramɛ cɛbilen daramɛ sumayila sise fana kumana sumayila sise ko a ko jamana in bi danga min na maanifin ni bi ni ka ban ɲɔgɔn na mhm. sabula min ye dugu ni dugu jamana ni jamana mhm. i k'a dɔn kabila ni kabila mhm. olu damada karilen don ɲɔgɔn na fan bɛɛ fɛ nin ye kɛwale min ka gwɛlɛ kosɛbɛ sumayila sise a y'a jira k'a fɔ min ye ayiwa kɔsa in ye mm. nin kalo saba laban in na min ye binkanni ye n'o ye terorisi ye siɲɛ bi saba siɲɛ bi duuru ani seegin eh. u y'o binkanni de kɛ maa kɛmɛ fila ni bi seegin ni wolonfila ni tora a la mhm. i k'a dɔn maa min y'a sigiyɔrɔ bila a ka ca a ka ca maa ba duuru ye a ko o bi gouvernement min ka bolo kan mhm. sɛgɛsɛgɛli kan ka jateminɛ sumayila y'a jira k'a fɔ ha ka ja mm. u bɛna dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa mhm. mali fan o fan mm. i k'a dɔn ka magoya ta ka yen sɛgɛrɛ ye o tuma u bɛ weleweleda kɛ maa ma den bɛɛ hakili ɲuman b'i la ka na jɛrɛjɛkulu in na i k'a dɔn i sigiyɔrɔ bɛ yen o tuma olu kɔni ka se ye min ye o de ye jateminɛw ani sɛgɛsɛgɛli jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli minnu n'u bɛna ɲɛfɔli kɛ sabula min ye fsd ye i k'a dɔn tɔn min don ayiwa bɛɛ lajɛlen jɛtɔn don baabaali tɛna u b'u dabolo kan i k'a dɔn nani tɛna u b'u dabolo kan kumakanjugu tɛna u b'u dabolo kan nin kun ye sɛbɛn ye umaru sanɔgɔ ka sɛbɛn don an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ a ka bi bɔli la daba tuma ne min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma les échos amadu sidibe nin y'a ka sɛbɛn ye amadu ko ɲɔkɛnɛto dun da rɔ ka di nka kɔ b'a la a ko an ka taa mundugula ani bagineda yen kɔni fɛn min ye kati préfet ye n'o ye kati kɔmanda ye a kɛlen bɛ ka maaw sedu la seyidu ne ko ɲɔkɛnɛto dun da la ka di nka kɔ b'a la mun b'a kɔfɛ a bɛ maa kɔnɔ de boli ah, ah, ah, ah o ye tiɲɛ ye a b'i kɔnɔ boli dɛ awɔ awɔ awɔ awɔ naam
fasiriba ko Hali. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kati kumanda ye mhm. sajo keyita Aha. ale de kɛlen bɛ ka gɛrɛntɛ siri fɛn min ye kominiw na mhm. komini minnu n'o ye mundugula ani bagineda ye mhm. fasiriba ko a ko a tɔɔrɔ selen bɛ dugudenw ma fɛn min ye denmisɛnw yɛrɛ ye olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ala ma jagɛ ni fɛn min ye kulukɔrɔ gouverneur ye n'a m'i sen don nin ko in na, unhun, a laban bɛna taa kɛ gɛlɛya ye koyi, ayiwa, fasiriba ko fɛn min ye Bagineda ani Mundugula nin fila bɛɛ ye Kati a cercle commune dɔw ye, unhun, fasiriba ko n'i y'u ta k'u lajɛ, un, Kati ni Bamakɔ dugukolo kɔni dunna ni k'a ban pewu, pewu, fasiriba ko min tora sa, un, o de ye dafɛ commune ninnu ye u firilen b'o kan, un. i n'a fɔ kalabankɔrɔ fasiriba ko fɛn min ye nin komini saba ye aa ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ kan bi o don koyi sabula fɛn min ye kati préfet ye sajo keyita ale kɔni ma foyi bila dugukolo feere ɲɛ a jo fasiriba ko dugukolo kɔni kɛnɛjɛnin bɛ fan o fan fɛ a b'a bɛɛ lajɛlen boso ni k'a feere mɛriw kɔni sigilen bɛ wolosɛbɛn dilan de la n'o tɛ ko bɛɛ lajɛlen pannen b'u kunna fasiriba ko k'a sɔrɔ sariya min tara n'o ye février kalo tile fila san deux mille dix fasiriba ko o sariya in jɛlen bɛ kosɛbɛ sabula dugukolo baarali ye ni k'a kɛ siso ye fasiriba ko a ye bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ d'a ma o baara in kɔni kalifalen de bɛ mairie la olu kan ka wulikajɔ kɛ nka kati cercle kɔnɔ kati préfet n'o ye sajo keyita ye sajo kɔni ko yan tɛ a bɛɛ lajɛlen bi kɛ ne sajo de fɛ wa n b'a buruja cogo min ka di n ye fasiriba ko maire ye baara o baara kɛ u ye maa o maa sigi sajo ko sigicogo man ɲɛ unhun a y'u bɛɛ lajɛlen gɛn ka bɔ yen ni k'a boso kura ye unhun Fasiriba ko kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye naam sabula terrain kelen tigi fila un tigi saba tigi naani un i b'o de ye Mundugula kɔnɔna na unhun Bagineda ani Kalabankoro kɔnɔna na unhun Ala ni préfet ka dannajuguya an'a ka wale jugu eh Fasiriba ko un a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ye un diɲɛ don o don o de bi kɛ unhun i bi maaw ye girinkajɔ de la unhun Fasiriba k'u bi ɲɔgɔn sɔrɔ gendarmerie la un nka dɔ wɛrɛ tɛ un Fasiriba ko fɛn min ye baara a t'a ɲɛɲini koyi n'o tɛ cakɛda bɛɛ lajɛlen b'a bolo u ko min ma service technique jateminɛ ani baara bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ olu de fɛ n'a y'a sɔrɔ préfet n'o ye sajo keyita ye kati n'a y'a sɔrɔ a b'a kɛrɛfɛmaw lamɛn wala a b'a ka service technique lamɛn gɛlɛya caman bɛ dugukolo ko la ni sigida ninnu donnen b'o la u tɛ don la Fasiriba ko a ko ni dun y'an ka dafɛ kominiw ta k'u lajɛ fasiriba ko u ka sɔrɔ belebeleba bɛ dugukolo ko de la n'i y'o minɛ u la dɔrɔn u bɛ sigi u sentɛgɛ kan gaki fasiriba ko hali baarakɛlaw ka sarako ani wulikajɔ minnu kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛɛ fasiriba ko a ko baara kɔrɔ fɛn o fɛn kɛra ka tɛmɛ dɔrɔmɛ kelen sarala yɔrɔ min na sajo keyita ko a bɛɛ lajɛlen wari ka d'ale yɛrɛ kelen ma hali taxe minnu bɛ yen ni mairie bɛ wuli k'a minɛ k'u bɛ baara kɛ n'a ye fasiriba ko diɲɛ don o don mission diɲɛ don o don kɔlɔsilikɛla de bi taa mm. sajo ka ciden de bi taa joli sɔrɔla bi a y'a di ka na fasiriba ko mm. a ko fɛn min ye mundugula mairie mm. bagineda ka taa fara kalabangoro kan aa a mɛriw kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ bi ni gouverneur ma kuma n'o ye kulukoro gouverneur ye ka kuma ni préfet in fɛ aa fɛn min ye dugukoloko ye a kɛlen bɛ ni k'a sɛbɛkɔrɔ negebɔ mm-hmm. fasiriba ko a ko ni dun ye kati dugukoloko ta k'a lajɛ ah. diɲɛ don o don a kɛlɛ de bi fɔ mali dugukoloko yɛrɛ ɲaamiba fanba yɔrɔ min ye kati cercle don fasiriba ko mm. a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kati cercle jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula ale de ka dugukolo kɛlen bɛ ni ka bamakɔ lamunu fasiriba ko préfet o préfet n'o nana mm-hmm. o b'i ta boso mm-hmm. préfet kura mana na bosonin kɔrɔw mm. o bɛ laban ka segin o kan mm. fasiriba ko u bɛ nin de la dugukolo kelen tigi saba tigi naani o de ye kati kɔnɔna fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye mundugula ye mm. ani bagineda u denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan sa mm-hmm. ka jɛkulu sigi n'ala ma jakɛ mm. fɛn min ye denmisɛn ninnu ye u bɛna ko dantɛmɛwalew daminɛ mm-hmm. sabula mm-hmm. association min sigira u ko min ma association protection patrimoine mm. foncier mundugula ani bagineda o kɔni ye ka wuli ka jɔ de kɛ sa anw cikɛ dugukolo an faw ka dugukolo a kana na minɛ an na jamana faamaw fɛ sabula a ko n'i y'a ta k'a lajɛ dugu caman bɛ yen bamakɔ gɛrɛ la olu ka cikɛ yɔrɔw de don caman bɛ yen minnu tɛ fonctionnaire ye dahirimɛ sɔrɔ cogo foyi t'u la ni cikɛ tɛ fasiriba ko a bɛɛ lajɛlen de bosonnen bɛ ni min ma boso ka kɛ du ye o y'o boso k'o kɛ hectare ni foro ye ni k'a feere nafolobatigiw ma ayiwa fasiriba ko an bɛ don min i ko bi dugudenw kɔni sɛbɛkɔrɔ diminen bɛ fo ka taa to ten n' ala ma jakɛ fɛn min ye denmisɛnw ye u bɛna wulikajɔw daminɛ u ko fɛn min ye kunnafoni di baro ye n'o kɛ tile fila in na ni ka jamana faama tɔw ladɔnniya ni ko ma bɔ a la o tuma u na sira kura ta kunnafoni filɛ nin ye an ye min sɔrɔ ka bɔ les échos kɔnɔ wele wele yɔrɔdisadu i bɛ ɲinɛ min fana kɔ o brousse kɔnɔnaw la i b'a sɔrɔ den tiɲɛnen caman bɛ yen min fana y'a fa dugukolo kunmada dugutigi den o caman de b'a la wala cɛkɔrɔba den ɛɛ u b'a feere dɔrɔn u bɛ dugukolo feere ka jakarta san ka jakarta san ka tila k'a fɔ ko u nana an ka dugukolo minɛ an na o bɛ kɛ o bɛ ɲɛ o bɛ kɛ a caman fana bɛ yen a bɛ b'o cogo de la a caman bɛ kɛ ten ɛɛ caman de bin bɛ kɛ mɛriw ni fɛnw kan olu nɔ tɛ koyi awɔ bamakɔ e ko bamakɔ dugukolo banna Ɛ a banna o ɛ ayi a banna o ɛ dugukolo dɛsɛlen filɛ an kɔrɔ min sisan kɔni an bɛna an kɛ korofina terrain de kan aa banna yee an bɛna an ko kɛ sa k'o boso an ni ɲɔgɔn cɛ korofina terrain ɛ n kɛ a bɛ a bɛna k'i ɲɛna i ni i ni Keyita n'a ye denmisɛnw ja i ni RPM Keyita awɔ Mamadu Ke Mamadu B Keyita ɔ ɔ, an b'a tila a bɛ Bamako bila u sen an fɛ an b'a ja don ɛ hali bi awɔ ɔ wa kayikaw ŋunalen don mun bɛ yen an bɛ taa kayi kayikaw ŋunalen bɛ u kɛlen bɛ k'u bolo maanabɔ jamana gouvernement nɔfɛ n'ala ma jakɛ kayikaw bɛ taama ka bɔ kayi ka na bamakɔ koyi o sira ka jan u bɛ na fasiriba ko u ma foyi ɲini gouvernement fɛ u ma wari ɲini u ma sanu ɲini u ko kayi dɔgɔtɔrɔso hôpital Fuseni Dawu minisiri k'a lajɛ scanner kelen bɛ yen a ka t'o bila yen n'o tɛ saya digira kayikaw la scanner kelen ça c'est la moindre des choses un seul scanner
fasiriba ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kayi diɲɛ don o don fɛn min ye banabaatɔw ye u b'u da ka sa k'o sababuya kɛ bana bɛ sidɔn ni mansin min ye u k'o de ma scanner fasiriba ko ni bana gɛlɛyara fo scanner de ka kɛ mhm. ka bana yɔrɔ ɲini ni k'a furakɛ teliya la mhm. fasiriba ko kayi kɔni mhm. n'i ka bana kɔni sera scanner ma aa fɛn min y'i somaw ye u bɛ taa finijɛ de san koyi sabula fo sima kelen kelen n'o tɛ saya da ser'i ma walima i ka doni ka na bamakɔ i ka doni ka na bamakɔ Parce que i b'a ko i bɛ doni ka na Bamakɔ sira minnu fɛ, unhun, sira tɛ, ɛɛ, sabula ka bɔ Kayi ka se Bamakɔ, an, aa n'Ala ma jan kɛ i ka banabaatɔ Ala b'a sago don a la sira fɛ, awɔ, sabula sira tiɲɛnen bɛɛ, unhun, n'i y'a don ambulance kɔnɔ a tɛ se a se kuma, unhun, hali n'a bɛ se ka sigi mobili kɔnɔ junjunni, un, ani mobili sagonni-sagonni, un, parce que i b'a ko fɛn min y'i ka banabaatɔ ye a ni tɔ tɛ se Bamakɔ, unhun, Kayikaw nan'a lajɛ sa fɛn min ye wulikajɔ ye o de ka kan ka kɛ, unhun, u y'a ɲini minisiri fɛ min bɛ kɛnɛya kunna, unhun, minisiri Amadu eh, ministre de la santé mm. Sanba So mm. u y'a ɲini Sanba So fɛ a ka wulikajɔ kɛ sa mm. fɛn min ye wulikajɔ ani taamaw minnu n'a y'o kɛ dɔgɔtɔrɔsow la mm. a ka taama to ten mm. a ka scanner kelen pe ɲini ka di kayikaw ma mm. n'o ma kɛ mm. u bɛna wulikajɔ kɛ mɔbili o mɔbili n'a bɛ tɛmɛ kayi fɛ mm. u bɛ mɔbili ninnu lasegin kelen ah. a filanan sanu bɔyɔrɔ fɛn o fɛn n'a bɛ kayi mm. u bɛna wulikajɔ de kɛ k'a ɲini izini bɛɛ lajɛlen ka datugu mm -hmm. fɔ kayi hôpital ka scanner sɔrɔ.
Mais bien sûr, la région de Kayes, ah. la région de Kayes, première région administrative du Mali, o, o bila, ah.
kayikadenw bɛ kɛ sababu ye ka wari min walangata ka n'u ka jamana kɔnɔ banque mondiale ni fmi t'a kɛ sa mais alors scanner Kayes a besoin d'une route Kayes a besoin d'un scanner scanner mais non bon ni ko sisan ni ko sisan ko ka minisiri min bɛ sira gɛn sira dilan u k'o gɛn A fɔ ko ko cɛn ni kumalankolon fɔ
muso don bɔn mɛ ni ko mini dilala tɛ sa sa ko sa ma u b'a fɔ ko cɛnin da ko kojugu sɛ mini sirila su sɛ mini fila k'i kɛlɛ de plen ko pereriz dilan de ko fila bɛ ko kelen bɛ kana se ka kɛ sira wari ka caya a kana se k'o dilan mɛ a yeka neri san ka di bon n'i ye nin sira tɛ u bɛ na cogo di bon n'i ye nin fɔ minisiri i b'a ye non bon c'est compliqué 600 kilomètres voilà banabaatɔ bɛ boli ka bɔ yen cogo di voilà
bon ninnu bɛ problème de se jamanakuntigi ma sabula nin bɛ jamanakuntigi ko goya mɔɔ ye bon n'i y'o fana fɔ a bɛ fɔ ko non ko i ye politiki maa ye c'est une réalité politiki tɛ nin ye nin ye terre à terre de ye alors bon le président de la république i ye nin da a ma se k'a kɛ a ma se k'a f'i ye i t'a gɛn wa n'i y'o ladon pendant des années tu deviens son complice Mɔɔw ɲɛ bɛ jɔni na finalement e de tɛ wa? Scanner yɛrɛ joli a bɛ tɛmɛ miliyɔn kɛmɛ fila kan wa? Euh, journaliste Sedu, la solution elle est simple, ɔhɔ, si le gouvernement n'a pas les moyens, ɔhɔ, qu'il lance qu'il fasse un appel d'offres c'est tout maa dɔ ka eh, scanner san ni miliyari kelen don dɔ b'a san ka n'a bila a wari bɛ bɔ gouvernement b'a sara a b'a sara i ye dɔɔni dɔɔni bon n'u y'o fana kɛ sisan a ŋanamu u bɛ t'o ta k'o di maa dɔ o taa o bɛ taa photocopie de san ka na sisan ka n'o sigi u b'u da don o fana kan kalo saba o bɛ voilà le problème aa mali tiɲɛna koyi mali ma tiɲɛ hali sini tile bɛ bɔ eh, mali kɔrɔn fɛ ka taa bin tilebin fɛ o ye tiɲɛ mali anw de bɛ ɲini ka tiɲɛ mali ma tiɲɛ dɛ
an dun fura ye mun ye sa nin fura ye mun ye eh, eh, nin fura bɛ n bolo dɛ a fura de bɛ n bolo ne ye fura in f'i ye sa a fura ye mun ye k'u da k'u kan tigɛ subhanallah mais non to a to yen voilà c'est à dire que maa min ye wari dun walima maa min dɛsɛra k'a kɛ n'a y'o da k'o kan tigɛ maa fa gende la kelen fila saba maa min bɛ n'o kɔfɛ o bɛ tilen voilà e maa fa ala mɔden maa fa wali mɔden maa fa ka nɔgɔ e ma a y'o to yen an k'a ɲɛɲini an ka an k'u kiri si IBK veut la paix dans ce pays là qu'il nous appelle on va être conseiller spécial an b'a fɔ a ye